Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ee, ụmụnna m, ana m anabata unu n'ihe mmemme anyị WDS. Ee, ebe anyị ka nọkwa bụ 1 John 5:16 part 6 ya agba nke isii ya. All unrighteousness is sin and there is sin leading to death. Ya mmejọ ihe niile bụ mmehie mana o nwere ndị na-eweta ọnwụ. maturity and divinity series ya bụ ntozu oke na ịdị dịka ọdị chineke si chọọ n'ime onye nwe anyị ezi chineke dị ndụ kraịst jizọs yashua the mesaya onye okike onye pụrụ ime ihe niile onye zitere mmụọ ya ọ ghọọ mmadụ a kpọọ ya ọkpara ya wụsịa ọbara ya n'elu obe wee merie setan na ọlụ ya niile anyị were ihe mmemme a nyefee gị n'aka ka o wee bụrụzị mgbapụta na nnapụta na nzọpụta nye ọtụtụ mkpụrụ obi nye ọtụtụ mmadụ ndị kara akara ndụ ebi ebi ka mụ na ha wee gbaa ọsọ a gbata ya site na jizọs kraịst bụ onye nwe anyị amen brethren bekee kwuru ya bụ nwanna m jọn nke mbụ isi nke ise amaokwu nke iri na isii 1 jọn 5:16 gbatue o kwuru sị all wrongdoing is sin and there is wrongdoing leading to death that is destruction untimely death yes death not approved by god the creator na o nwere mmehie mmejọ ihe niile bụ mmehie mana o nwere nke ị ga-eme ọnwụ abịa ọnwụ erughị eru ọnwụ na-adịghị ka chineke si chọọ ya onye ọbụla nwere oge o ji bịa n'ụwa nwekwara oge o ji anwụ mmadụ ọbụla bịara n'ụwa nwere oge o ji bịa nwee oge ọ ga-eji nwụ ị gaa n'akwụkwọ eklesiastis 3 1 to 4 n'akwụkwọ hibru 9 27 to 28 ya bụ akwụkwọ hiburu isi nke atọ ama okwu nke mbụ ruo na anọ na akwụkwọ hiburu isi nke itenaanị ama okwu nke iri abụọ na asaa ruo na iri abụọ na asatọ ngwa ṅaa ntị o doro gị anya nke ọma na nwoke ya bụ masta who refused to settle his boy who served him well for an agreed number of years

nwa a wee gbaa bọị savụọ gị o wee ruo mgbe ị ga-edu ya ọ bụ mgbe a gị chọpụtazie na ọ na-ezu ohi chọpụtazie na ọ na-eme nke a ị chọpụtaghị ya n'oge ka ị wee chọta ụzọ ị ga-esi wee jụ idu ya i wee jụ idu ya nwatakịrị ọ gbara aka na be gị ọ mmehie na-eweta ọnwụ ọbụna ọnwụ sorokwa gị baa na ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ gị n'ihi nwa ahụ nke savụrụ gị arịsa arọ ise arọ isii arọ iri na anọ ruzie mgbe ị ga-esetụlụ ya ka o wee jee bido afịa nke ya ma ọ bụ ọrụ amụrụ ya ịjụ chọbazi ihe ị ga-ejide aka wee ghara isetụlụ ya chai otu aka ahụ nwa bọyị na-asavụ nna ya ukwu na-agba bọyị na-azụrụ nna ya ukwu afịa ehe ma ọ bụ na-amụ aka ọrụ n'aka nna ya ukwu ehe i wee chọta ụzọ bụkọ nna gị ukwu ee bụkọ ya kpamkpam zuo ya ohi zucha ya ohi jee malite n- a- afịa nke gị ahịa nke gị Mm, ezigbo mmadụ Mhm. onye anwa na-ezute nsogbu ya mere oge ụfọdụ a nọkata ụtọ ihe ihe karịrị gị ike abịakwasị gị a kọba enemy enemy asị ọ bụrụ mkpụrụ ị kụrụ ṅakwa ntị ọ sị mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ ọ bụrụ na ọ bụrụ na ụmụ mmadụ na-echeta ihe ndị a o nwere onye obi ga na-ekwe mee ihe ọjọọ ọ sị mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya-aghọ ụfọdụ ndị nke ụmụnna anyị ndị nke nọ na the other clime ehe wee kpọọ ya karma ụmụ chineke kpọọ ya law of retribution ya bụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya-aghọ galatians 6 verses 7 to 8 akwụkwọ ilu ga solomon isi iri abụọ na abụọ amaokwu nke asatọ proverbs 22 verse 8 akwụkwọ deuteronomy isi iri na ise amaokwu nke iri na abụọ ruo na iri na atọ deuteronomy chapter 15 verses 12 to 13 proverb 1 19 to 20 ya bụ akwụkwọ proverb isi nke mbụ amaokwu nke iri na itenaanị ruo na iri abụọ ị ga-ahụ ya ebe ahụ na mkpụrụ ahụ ị kụrụ ọ bịa ọ bịa n'ike ei e tibe enemy enemy ndị ama na-ahụ na-ahụ ncha e tibe enemy ị na-anụ ya ee ọtụtụ mgbe ihe ị ga na-anụ bụ onye iro gbuo gị e mee gị nke a e mee gị nke ọzọ ihe ihe anụnata gị nwa bụ onye a na-ekwu gị nwa gị nwa bụ nwata nwata dogo ido ndụ gị gị debe aka gị ọcha tụọ egwu chineke si n'ihe ọjọọ wezụga onwe gị na o nweghị ihe ọjọọ mmadụ o nweghị ihe mmadụ zubere ga- ga-adị ire n'ebe ị nọ hi the lord is my strong tower and the righteous runs to it and are safe ebe mgbaba m bụ oke nkume m dị egwu ndị ezi omume na-agbaba nwee nchedo ọ sịghị ndị ajọ omume ọ sịghị ndị anya ukwu mba listener bekee kwuru ezi enyi m onye na-ege m ntị nwoke nke na-emeso nwunye ya ka anụ ọhịa eh? men who treat their wife like animal eh? a man treating his wife like animal and a woman treating her husband the same all leads to calamities nwoke lụrụ nwaanyị mana otu o si eme nwaanyị ọ na-eme ya ka anụ ọhịa anụ ọhịa e jee nwude n'ime ọhịa wepụta otu a nwaanyị na-emeso di ya ka anụ ọhịa ụz- onye zụtara anụ ọhịa chai na-enweghị nsọpụrụ na-enweghị nsọpụrụ ma ọlị Hmm, na-enweghị nsọpụrụ ma otu ma otu ọ na-eweta ọ na-eweta ọnwụ ike ọ na-eweta ọnwụ eru eru eziokwu ndụ gwakene m tell me why a man unjustifiably going after other women hmm? was still bringing them in the house and the bed of the wife nothing mega hmm? nwoke ga-esi bekee na ewu nwoke ga-esoro ụmụ nwaanyị ndị ọzọ soro nwunye ndị ọzọ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ gị kpọrọ ha gị kpọbata n'ime room gị gbabakwa n'elu bed nwunye gị gị na nwunye gị chai otu aka ahụ nwata nwaanyị sie anya ka anya soro ụmụ nwoke ọzọ Hmm. e dinaa gị Hmm. gị gaa n'ụlọ nwunye nwaanyị ibe gị ee Ee, gaa n'akwa ndina ya na di ya Ewu. ajọ obi wickedness ka bekee kpọrọ ya Ee, ehe, nothing will happen to me nothing mega nweghị ihe na-eme kwa eziokwu asị asị mmehie na-eweta ọnwụ hey! Mm, nothing, nothing mega asị something will happen gụọnụ ihe dị n'akwụkwọ hibru isi iri na atọ amaokwu nke anọ ruo na ise hebrew 13 verses 4 to 5 matthew 5 32 akwụkwọ matthew isi nke ise amaokwu nke iri atọ na abụọ akwụkwọ proverb 6 proverb 6 23 to 34 ya akwụkwọ ilu solomon isi nke isii amaokwu nke iri abụọ na atọ ruo na iri atọ na anọ proverbs 22 verse 14 ya akwụkwọ proverb isi iri abụọ na abụọ amaokwu nke iri na anọ

husband and wife will be unjustifiably and unnecessarily jealous ya bụ ka anyị na-eleba anya anyị n'okwu a anyị anaghị akọwa na ụmụ nwaanyị na ga-adị ihe a na-akpọ ga na-ekwo ekworo nke na-ebibi ebibi bitter jealous ka bekee kpọrọ ya na ndị di ha ọ bụghị ihe m na-akọwa ee nwaanyị ọbụla hụrụ di gị n'ụzọ kwụsị ee nsogbu nwoke ọbụla hụrụ nwunye gị n'ụzọ gị na-akpa nkata ha ewoo nsogbu ụlọ

haba ọ bụ ara ọ bụ ara is it madness you will lose your life o ị ga-atụfu ndụ gị eziokwu ndụ be careful many have lost their lives through this unruly and cowardly behavior ehe ọtụtụ mmadụ atụfuole ndụ ha site n'ụzọ ihe dị otu a ana m agwa gị eziokwu Hmm? ị kwesịrị ịdị matured na ị kwesịrị ịbụ onye tozuru oke n'ịchụ ọdị ihe dị otu a you need to be matured in handling this type of situation more especially inviting God into it to guide you aright ị kwesị ịbụ onye tozuru oke bụrụ na-ejide onwe ya wee na-eso ihe ndị a n'ime egwu Chineke were ekpere na arịrịọ na-aga ghara imerụ onwe gị ahụ ebe ị na-ekwo ekworo nke na-enye nsogbu ee nwoke hụrụ nwunye gị kwụsị ya na ya kpaa nkata chịa ọchị okwu na ụka na nwata nwaanyị na di gị nọ chịa ọchị chịa ha ha ha okwu na ụka nsogbu nọ enyi ga-anọdụ ana mana ịkpọkuo Chineke gwa Chineke sị ya were ọnọdụ when God is in control his will prevails O nwere o nwere ife na-eme Mhm. read james 4 13 to 17 1 peter 3 1 to 8 proverb 12 4 lee ya nụ akwụkwọ james isi nke anọ amaokwu nke iri na atọ ruo na iri na asaa akwụkwọ peter nke mbụ isi nke atọ amaokwu nke mbụ ruo na asatọ akwụkwọ ilu ka solomon isi iri na abụọ amaokwu nke anọ Listener, Bekee kwuru, ezi enyi m onye na-ege m ntị ṅakwa ntị mother-in-law and daughter-in-laws saga son-in-law daughter-in-law saga ya bụ nsogbu nke na-esi n'aka ndị mama di m mama nwunye m nwanne di m nwanne nwunye m nsogbu ha mgbe ụfọdụ mmehie ha na-eme mgbe ụfọdụ na-eweta ọnwụ ị ma nke ọma na mmadụ enweghị nsọpụrụ n'ebe mother in law ya nọ na n'ebe son in law ya nọ daughter in law ya nọ mmadụ enweghị nsọpụrụ n'ebe father in law ya nọ mother in law ya nọ na mother in law na father in law enweghị nsọpụrụ enweghị regard bekee ya ahụhụ nwunye nwa ha n'anya bụ mmehie na-eweta ọnwụ ịma nke ọma do you know that lack of respect hatred and wickedness met out to your mother in law father in law can be married when you never expected it vice versa ehe mother and father in law full of hatred and wickedness to son and daughter in laws can also boomerang involving God's judgment and the wrath of God ịhụrụ ya na nwunye nwa na-adịghị asọpụrụ nne di ya na nwata nwoke na-adịghị asọpụrụ nne nwunye ya ma ọ bụ nna nwunye ya ha ncha bụ nsogbu nne nwaanyị ma ọ bụ nne nke nwoke ma ọ bụ nna nke nwaanyị ma ọ bụ nne nke nwoke nke jiri ịkpọasị enweghị nsọpụrụ enweghị mmetụta enweghị regard bekee kwuru ịhụ ya hụ ya na ọ bụ ihe bara uru makwa na ihe ahụ i mere nwunye nwa makwa na ihe ahụ i mere nwere ike ichigha azụ ọ bụrụ na chukwu mee ka ị nwee nwunye nwa ahụ ihe ndị ahụ ga-abịa back abịa zụọ ka ka ogbunigwe na- n'isi gị nwa otu aka ahụ nne di nne nwa nna nwa nna di kụkọrọ dị mkpụrụ ahụ mkpụrụ nke akpọrọmasị enweghị regard n'ebe nwunye nwa gị nọ nwere ike iweta nsogbu n'ebe ụmụaka nke aka gị nọ ụmụ gị ndị nwaanyị ndị na-alụbeghị di otu ihe ahụ abịara ha otu a lee ya ikpe ebido eji eleta ụmụ nke aka gị chai God's judgment ewere ọnọdụ Proverb 14 1 to 2 akwụkwọ ilu ka Solomon isi iri na anọ amaokwu nke mbụ ruo na abụọ akwụkwọ Proverb isi iri abụọ amaokwu nke asaa Proverb 20 verse 7 akwụkwọ Proverb isi atọ amaokwu nke iri ruo na iri na otu Proverb 3 10 to 11 am I communicating ọ na-adabakwa bụ okwu a na-akụ ilu some brothers and sisters in-laws in many families are not helping matters a na-eti ọgba aghara eh, nwanne nwunye m eh, nwanne mm, nwanne nke nwoke eh, na ụmụnne nke nwaanyị na ụmụnne nke nwoke mgbe ụfọdụ anaghị enye aka a na-eti mbibi ya bụ mmehie na-eweta ọnwụ

ọtụtụ mgbe ihe ike na-ezute ha oo ọtụtụ mgbe ọnwụ ike na-ezute ha eziokwu ndụ gụọnụ ihe dị n'akwụkwọ Proverbs 6 14 to 19 Romans 1 30 to 32 akwụkwọ ilu ka Solomon isi isii amaokwu nke iri na anọ ruo na iri na itenaanị akwụkwọ ndị Romans isi nke mbụ amaokwu nke iri atọ ruo na iri atọ na abụọ ya bụ kọwara ndị dị otu a dịka haters of God haters of good unmerciful and God hate them with passion gụọnụnụ ai Mm. Kraịst gbara nkịtị gbata ọsọ gbata ọsọ brethren bekee kwuru nwanna m lecturer na student palava or wickedness ya bụ lecturer onye nkụzi na nwa akwụkwọ nwaanyị maọbụ akwụkwọ nwoke nke na-akwatu nwa akwụkwọ n'ihi na o meghị ihe a na-akpọ sorting o nweghị ihe o nyere maọbụ arụ ya maọbụ ego o nyeghị ya gị kwatuo ya ewu ebe o dere nke ọma akwọsọsị onye onye ahụ emego invoke calamities God's wrath on his head. Onye ahụ akpọkugo ihe mbibi. Onye ahụ akpọọla oku ihe ike. N'ime ụlọ ya eziokwu ndụ. Onye na-eme ebere ka a ga-emere ebere yes sir. Ọ bụ mmehie n'eziokwu ọ na-eduba n'ọnwụ. Gịnị kpatara ya? N'ihi na justice is perverted. Ya wụ e mere ka ikpe ziri ezi gbagọọ agbagọ. and has rendered the student helpless and useless, causing the student heartbroken. N'ihi na o meela ka nwa akwụkwọ ahụ tọgbọrọzie n'amaghị ihe ọ na-eme ọnọdụ gbagharịa ya mee ka obi gbawaa nya nke gosi na onye lecturer akọna akọna mkpụrụ obi mgbawa Ehe, ihe ọzọ ọ ga-ahụzi bụ obi mgbawa isee yes sir remember when you sow heartbroken you reap same ị kọọ mkpụrụ obi mgbawa gị nata obi mgbawa otu a ka ọ dị hikwaa aka n'anya o mgbe ị na-eme ka obi gbawa ndị ọzọ hikwaa aka n'anya hikwaa aka n'anya my brother my sister ebe ọbụla ị nọ na-arụ ọrụ ị na-arụ ọrụ n'elu ị na-arụ ọrụ n'ugwu ị na-arụ ọrụ na ndịda ọ bụ n'ụlọ mgbasa ozi ebe ọ sọrọ ya bụrụ ọ bụ onye polisi ọ bụ onye army ọ bụ onye ọ sọrọ ya bụrụ ị na-akụ mkpụrụ obi mgbawa na obi ntiwa enweghị ihe na-eme ihe na-eme o ihe na-eme gụọ ihe dị n'akwụkwọ Proverb 22 8 to 9 ilu ga Solomọn isi iri abụọ na abụọ amaokwu nke asatọ ruo na itenaanị akwụkwọ ndị Galatian isi nke isii amaokwu nke asaa ruo na asatọ Galatian 6 7 to 8 Proverb 21 verses 7 to 8 ya wụ ilu ga Solomọn isi iri abụọ na otu amaokwu nke asaa otu aka ahụ, nwa akwụkwọ a student unjustifiably neglect and cause harm to his innocent lecturer master has invoked curse upon himself nwa akwụkwọ nke kpachara anya megide lecturer ya megide master ya na-akọwa na gịnị ga-eme ihe ga-eme na-asọpụrụ lecturer ọ bụ a terrible sin mmehie dị oke egwu listener bekee kwuru ezi enyi m onye na-ege m ntị ọ wụ otu a ka ọ dị mgbe nwa na-etiwa obi nna ya a child breaking the hearts of his parents or her parents he has invoked poverty and untimely death to himself mgbe nwa na-etiwe obi nna ya na-etiwe obi nne ya na-eme isi ike na-ekwu egwu ekwu aka aka ụfọdụ na-akụ nne ha na nna ha ihe ụfọdụ na-akụwasị ite ofe ụfọdụ na-egbu nna ha ilu gbuo nne ha ilu ihe ọ sọrọ ya bụrụ maka ya ụfọdụ na-eji n'ihi nwaanyị ha lụtara gbuo nne ha ilu gbuo nna ha ilu bụọ nne ha ọnụ bụọ nna ha ọnụ enyi ṅa ntị ọnụ ị bụrụ nne gị na nna gị nwere ike ọ gaghị awụ ọkụ ma nke nne gị na nna gị bụrụ gị hei hei chai Mm, lee anya baịbụl akọwaghị akwụkwọ nsọ ekwughị na ọ naanị nna nke mụrụ gị n'afọ only biological father olo ma spiritual father gị yes sir to neglect or cause pain to the above mentioned has grave consequences ị hụrụ ugbu a emewekwala nna gị obi nna mụrụ gị n'afọ ma ọ bụ onye ọzọ nọkwa ọnọdụ ka nna gị na nne gị otu a ka ọ dị mana nna gị n'ime onye nwe anyị yes sir lee ya n'akwụkwọ ilu ga solomon 20:20 ya akwụkwọ solomon isi iri abụọ amaokwu nke iri abụọ a sị na a ga-afụnyụ oriọna gị ya na-agbazi mbọ nwere ihe ya eme onye na-adọ ga nothing ị gbaa elu ị gbaa ala nothing ị gaa be ndị amụma na-ahụ ụzọ a sị gị enemy enemy a sị ṅa ntị Ephesians 6:1 to 4 Proverb 30:17 akwụkwọ ilu ga Solomon isi nke iri atọ amaokwu nke iri na asaa Hmm? nyekwa ntị otu n'ime ilu Igbo kara aka ọ sị onye fee eze eze eruo ya aka ị hụrụ ugbu a those who served well are served well in life ị hụrụ ya ọzọkwanụ o wee sị mana ndị kwanụ ndị nne na nna ndị nne na nna ndị nne na nna unu amakwala ama dibịa amakwala ụma arụ oke ọnụ n'ọkụ oke amakwala ama akpa ataka akpa dibịa ị hụrụ ya ya bụ ndị nne na nna anyị nwa ha bụ ndị nna ndị nne na nna ahụ kwanụ unu akpachakwala anya meme ihe ga-ewute ụmụ unu Eh, ehe, ị na-amụ ị na-amụ na-akpakọ ego werenụ ego zụọ ụmụaka gị jụ were n'inye nyere ụmụaka ihe bara uru gị jụ mee na nke kwezi ihe kwesịrị ekwesị ezi ihe kwesịrị ekwesị n'ebe ụmụaka ndị ahụ nọ gị jụ kama gị gị- gị- gị malite ime ime ike na-awọ ya n'iru ụmụazị eme mpụ na omekome n'iru ụmụaka ndị ahụ chike kedu otu ọ ga-adị mama gị nọ n'ihu ụmụaka eme eme ihe a sị sị emela eme papa gị nọ n'ihu ụmụaka eme ihe a sị sị emela eme jụkwanụ ịrụ ọrụ gị otu o kwesịrị n'ebe n'ebe- n'ebe ụmụaka ị kpọpụtara ụwa nọ papa gị jụ ịrụ ọrụ gị n'ebe ọrụ zuru oke ị kpọpụtara ụmụaka gị nọ. ọ dị mma ebe ka e werekene na ego adịghị gị jinụ olu ọma nụ ego adịghị gị werenụ olu mara mma olu dị mma ka ụmụaka mata na n'eziokwu daddy enweghị ego were olu ọma kịtị ikezi ọ bụrụ na ị lụtara nwaanyị na-agba mbọ ee ya emee elu mee ala chineke gbụọ ya ọkụ ya emee elu mee ala aa, ọ ga- m- m- ọ pụghị n'ụlọ na ọnwụ ya bụ na ndụ Ya- bụ nwaanyị ahụ bu gị n'isi bu gị n'ụkwụ bu gị n'elu bu gị n'ala mee na-ewetanwu otu aka ahụ nwoke bu gị n'ụkwụ bu gị n'aka nweghị nke ị na-emenwu ọ nwoke nwe gbata mmiri nwoke nwe gote ọkụ nwoke nwe mee nke a ihe niile ahụ mbọ niile ahụ ọ na-agba otu abụghị ezi kama ị ga-eme ka ụmụaka rube isi gị ejiri ụmụaka enye ha ajọ ndụmọdụ n'ebe nna ha nọ mmehie na-eweta ọnwụ mmehie na-eweta eme elu mee ala otu abụghị ezi ka enemy enemy asị brethren nwanna m bekee kwuru ka anyị legharịa ya n'ụzọ ọzọ let's take it to another dimension subjecting to authority is very important if you don't you invite you invoke god's wrath except where that authority is against that of God Almighty. mmadụ idebe onwe ya n'okpuru ọchịchị obodo ihe ndị obodo kwuru sị ka e mee a na-eme ya ma ọ bụrụ ọ bụ nke na-emegide nke na-emegide uche Chineke nke na-emegide ọchịchọ Chineke anyị agaghị eji maka na a ga-edebe onwe anyị n'okpuru ọchịchị obodo mejọ Chineke olo Chineke ekweghị ekwe na nke ahụ ṅa ntị mana anyị ga-asọpụrụ obodo ọchịchị obodo tụ ụtụ anyị kwụọ tax anyị mee ihe ndị ekwesị na a ga-eme onye na-achị achị nye iwu anyị erube isi n'ezi iwu anwa n'ihi na i- authority ọbụla nọ n'okpuru chineke authority ọbụla nọ n'okpuru ọchịchị chineke ya bụ ndị ọchịchị ọbụla ọchịchị ọbụla government ọbụla nọ n'okpuru n'okpuru chineke government nupụrụ isi n'okwu chineke nupụrụ isi n'ọchịchị n'ọchịchị chineke a ka ga-asọpụrụ ya ma otu n'ihi na ọ nọ n'okpuru ọchịchị chineke ṅa ntị romans 13 1 to 9 daniel 6 5 to 26 akwụkwọ ndị romans isi nke iri na atọ amaokwu nke mbụ ruo na itenaanị akwụkwọ daniel isi nke isii amaokwu nke ise ruo na iri abụọ na isii ṅa ntị ọ bụrụ na daniel rubere isi n'ọchịchị eze nebuzaradan ihe ọ sọrọ ya bụrụ ehe governor Nebuzaradan president Nebuzaradan ee nkọtọnkọ ọ bụrụ na o rubere isi na ya anyị ga-esi aṅa ama na Jehova nwere ike ikechi ọdụm ọnụ n'olulu ọ bụrụ na o rubere isi nye- nye ajọ ọchịchị ahụ nke sịrị onye ọbụla ga-akpọ isi ala nye chi anyị na-amaghị nye chi ekere eke dịka ọtụtụ mmadụ were onwe ha taa tụnye na chi dị iche iche ehe echi onye ahụ asị ngwa onye ọbụla rube isi na chi anwa n'onwe onye ma onye ọ bụ ị sị ka i wee mee nke ọma ma enweta ndị ọchịchị nke ọma onye na-achị achị nke ọma ruba isi gị na- n'ajọ omume na-emegide chineke ka i wee baa ka i wee nweta ego ihe otiti dị na emesịa erisịa anyụ anụnụ ehe na m ọ bụ ihe mere chineke ji eme erisịa anyụ a. ihe onye ihe onye riri ka ọ ga-anyụ nụ ihe onye riri ka ọ ga-agbọ ịlụzi ọma ihe onye riri ka ọ ga-agbọ agwa ihe ndị egwu gụrụ na ya so ihe onye riri ka ọ ga-agbọ Mhm. ṅa ntị daniel wee jụ okwu ahụ nke na-emegide chineke ọ jụ gaa n'ihu fee isi chineke yes ewee jide ya oo ewee sị ọ gịnị mere i debeghị okwu eze a i feghị chi ọsọ chi mba niile na-efe ehe chi obodo niile na-efe jụ chineke nke usu niile nke ndị agha daniel sị olo na chineke nke usu niile nke ndị agha bụ chi chi a ga-efe bụkwanụ chi gọọmenti ga-efe e wee tụba daniel n'olulu ọdụm Ah! jehova bịa bịa pịchie ọdụm ọnụ gbachisia ya ọnụ o wee bụrụ ihe o kwuru tata eme aṅa ọ bụ na daniel rubere isi anyị amata na jehova na-ekechi ọdụm ọnụ anyị amata na jehova na-emechi ọkụ ọkụ aghọọ air condition shadrach meshach na abednego i lozona daniel 3 gbadaba i lozogo ya mhm, ṅaa ntị ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọjọọ akwụkwọ nsọ sị ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọjọọ bụrụ onye na-eme ihe ọjọọ enyi chaa ka ghọrọ iwe dị ọkụ nke ndị na-achị achị otu a Romans 13:1-9 ha bịakwasị gị onye ka ị ya-ata ụta mana ha eko nụkọ imegide onye na-enweghị ihe o mere Jehova ekulie n'agha na otu a ka ọ dị dị haba ndị agha tụnyere Daniel n'olulu ọdụm ka ọdụm doriri ndị ji na Meshach Shadrach na Abednego n'ime ọkụ ka ọkụ repịara yes sir onye ọchị na-adịghị atụ egwu Chineke ekwesịghị ekwesị ka ọ bịa nso ọnụ ụzọ ama ka esi achị ọ na-achịkwanụ a ga-ama na ọ na-achị nke na-abụghị ya otu a mana ọ bụrụ onye ọchị na-atụ egwu chineke ị ga-ahụ na n'eziokwu ị ga-ahụ ya n'ime ọchịchị ya otu a ka ọ dị ndị a na-achị achị na-atụ egwu chineke ị ga-ahụkwa ha ị ga-ahụ ha ka ha na-erube isi otu o kwesịrị yes sir listener bekee kwuru ezi enyi ị hụna ihe o ji dị mkpa ka anyị na-akọ akụkọ ka anyị na-agwa ndị mmehie sị ha unu achọwule miracle signs and wonders ọnwa ọnwa ọnwa ọnwa. mgbe a na-adịghị ezi unu chegharịanụ mgbe a na-adịghị ezi unu chegharịanụ ọ dịghị mkpa ka a na-achọ miracle ọnwa ọnwa ọnwa mgbe ọ dịghị onye ziri unu chegharịanụ ihe ndị a bụ otu ụzọ eji emejọ chineke ọ bụ otu ụzọ esi akpasu chineke iwe lee anya ekwensu na-eme miracle signs and wonders Mhm. kraịst na-emekwa miracle signs and wonders mgbe ị chọrọ alaeze ya na ezi omume ya Ah, ehe. ya nwakwa na-eme miracle signs and wonders mgbe ị na-erube isi n'ime ajọ ome niile ahụ ya kpata ọtụtụ ụkọchukwu ọtụtụ ndị ụkọchukwu ọ bụghị ha niile ji ekuzi nkụzi na-egosi na onweghị ihe mmehie mere onweghị ihe ajọ ome mere otu ọ sọrọ gị dị ihe ọ sọrọ gị na-eme onweghị ihe o mere miracle a na-aga e- ka ego na-ezo ego na-ezo ka mmiri hei ya ya ya ya ya ha na ha na mmehie dị a naghị etinye ọnụ ebe ahụ chaa ihe eji zite ha n'ụwa bụ maka ikwusa sị ụmụ mmadụ chegharịa ọ maka miracle signs and wonders a sị ihe eji kpọọ anyị bụ ka anyị kwusa chegharịanụ ewesịga ya onweghị ihe ọzọ hebrews 2 2 gbada mark 1 14 to 15 mark 1 23 to 25 40 to 45 akwụkwọ hibru isi nke abụọ amaokwu nke abụọ ruo na anọ akwụkwọ maak isi nke mbụ amaokwu nke iri na anọ ruo na iri na ise na amaokwu nke iri abụọ na atọ ruo iri abụọ na ise na amaokwu nke iri anọ ruo iri anọ na ise ị hụna nwoke a nwoke a bụ onye Liberia nọ Germany ka m kpọ aha kpọmkwem ebe ọ nọ mana nwoke a ọ dịbeghị anya ọ na-ele anya na ihe mmemme anyị wee chegharịa wee bụrụzie memba n'obodo oyibo a na-emezi ihe a na-eme ọ na-awatch ṅaa ntị o wee ruo mgbe m sịrị ndị mmehie chegharịanụ ndị ajọ ome chegharịanụ na ụnụ na-anụ maka curse breaking curse breaking a na-eme nye onye na-echegharị onye na-echegharịghị echegharị abụghị curse breaking ọ dị ka ebe ebe mmadụ na-asaghị ahụ ọ dị ka ebe mmadụ na-asaghị ahụ were mmanụ tekwasị onwe ya ọ wụ otu a ka curse breaking ahụ na-adị onye mmehie a sịrị na a na-anapụta ya n'agbụ nke nna nna nna nna mana ya nwa bụ onye a na-anapụta echegharịghị ma ọlị o nweghị nchegharị ọbụla na ọdị ọ ka na-ebikwa ndụ n'ime mmehie nke nna nna ya ahụ ṅaa ntị m wee sị ngwa ka m kụziere unu ihe bụ curse breaking anyị wee malite ya n'ụlọ nsọ ndị a wee nọrọ n'obodo oyibo na-ele m wee sị ha ngwa ṅaa ntị onye ọbụla kwado onye ọbụla kwadozie nke ọma anyị wee malite ya wee zisaa ozi nke ndụ ebi ebi mee ka ha ghọta ihe bụ ọbụbụ ọnụ mee ka ha ghọta ihe bụ isi na mmehie pụọ na ihe ọbụbụ ọnụ na-eweta wee mee ka ha ghọta mgbe onye mmehie chegharịrị dịka akwụkwọ nsọ kọwara nke ọma nke ọma ṅaa ntị na Ezikiel 18 ṅaa ntị o nwata nwoke a nwekwaranụ nwanne ya nọ na Amerịka nọkata na-emezi ka onye isi na-ezuzughị ezu A- ọ da akpọzi na fon a kpọọ ya akpọ a gaghị enweta ya enweta ya enweta ọ gaghị aza Ee, ndị hụrụ ya sị na ọ na-emezi ka onye isi na-ezughị ezu nwata nwoke Liberia nọ Germany wee nọ n'obi mgbawa na obi ntiwa ụmụnne ha niile wee nọ n'ọgba aghara o wee ruo mgbe ha ga-eme curse breaking o wee jiri maka nwanne ya ahụ sị na curse breaking a bụ n'i- n'isi nwanne ya ka ya na-erepresent na ya na-erepresent nwanne ya ṅakwa ntị o wee ṅachaa ntị ihe ha na-eme emesịa ya bụ curse breaking e wee doo ihe ịrịba ama m wee sị kraịst jizọs ọ bụrụ na ị mere ka m hụ gị anya dị ka pọl hụrụ gị anya dị ka ọtụtụ ndị buru m ụzọ hụrụ gị anya ị gwa m okwu ọtụtụ awa m gwakwa m ihe a m na-ezisa nke ọtụtụ ndị a na-ezighị ihe na-ekwu dịka uche uche obi ha si dị ọrụ a abụghị ihe i chetara n'obi gị ihe i chepụtara n'obi gị gụọ baịbụl ihe obi gị gwara gị ee e, ọ bụ ihe kraịst gwara gị m wee doo ihe ịrịba ama enyi ṅaa ntị mkpụrụ abalị anọ wee gata nwanne ha nwoke a na-akpọbeghị na ha na ya na-enweghị mmekọ kemgbe arọ abụọ maọbụ karịa fon adaa ọ bụrụ ya nwa na-akpọ nwoke liberia wee bebe akwa akwa ọṅụ ọ sị ya ọ sị ya na ya nọ hụ ndị bịakwutere ya n'ụra sị ya you are healed you are healed enyi o kulie etu a ka arụ arụ ya si gbake n'okwu nke ndụ ebighị ebi nwanne ya nwoke nụsịrị kwere na ọ bụ eziokwu jehova agaba obodo oyibo ebe nwanne ya nọ na-atụghị kọbọ na-atụghị afụ na-emeghị abarakataba o wee nyebe testimoni a online ọ na- ọ na-enye ọ na-ebe akwa ọ sị ọ bụ arọ abụọ karịa etu a ka chineke si gwọọ nwanne ya nwoke oh haleluya nke a bụ nwata nwaanyị na-enwe migraine ya bụ ọkịrị mgbawara isi ọkịrị mgbawara isi ei ọ sị na ya aṅụọna ọgwụ elu ṅụọ ala otu abụghị ezi ha o wee nụzie ka program na-aga okwu chukwu na-aga enyi ṅaakwa ntị okwu chukwu na-aga nwaanyị a wee buru redio were isi ya tọkwasị n'elu redio okwu chukwu na-ada na-ada ike ike na-ada agbụ agbụ ọ na-ada ọ na-ada ọ na-ada ọ na-ada 30 minutes miniti iri atọ nwaanyị a wee sị na ihe niile e kwuru na ọ bụ eziokwu ihe niile ya nụkwara na ọ bụ eziokwu enyi nwaanyị sị ọgwụ ya ṅụrụ atọghị nwebeghị ihe ya na-emebeghị ọ tọghị ya Ọ- nwaanyị sị n'ebe ahụ ọ dị ka a wụrụ ya mmiri oyi n'isi isi ebido na-agbada isi ebido na-agbada ya eche na ọ bụ egwuregwu tupu chi abọọ a hụrọzi migraine enyi onye mere ya kraịst jizọs mgbe okwu nke ndụ ebi ebi na mgbapụta na nzọpụta dasara ike daa gbim bikonụ chineke metụ ụmụ mmadụ aka n'obi ma ụlọ ọrụ mgbasa ozi ebe dị iche iche ka ha ghọta na ozi chegharịanụ ka kraịst ji bịa kraịst na-ebe akwa kraịst na-ebe akwa ọ sị na ihe bụ ihe ya ji wee zite anyị ka anyị hapụrụ na-achụ ifufe na-achụ ifufe na-achụ ifufe okwu ndụ ebi ebi okwu chegharịanụ okwu si na mmehie gbapụta okwu jụnụ ajọ omume Hei, ọ bụcha n'ihi ya ka kraịst ji wee gaa n'obe nwụọ ọnwụ na onye nke na-agakwa n'ime mmehie ọzọ mgbe ọ nụsịrị ihe ndị a na-akpọgbu kraịst n'obe nke ugbo abụọ chai hibru 6

onyenwe anyị gozie unu debe unu ka anyị si n'ime mmehie gbapụ ọ bụ eziokwu na mmadụ o kere ezughị oke mana ọ sị anyị jisie ike anyị jisie ike anyị tinye ọrụ work out your salvation ka ị lụọ ọlụ nke ga-enye anyị mụ na gị mgbapụta ya esizie n'amara ya mezuzie ya udo dịrị unu amen